Wawa mafumu wawa mafumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mwana amene wazipha yekha chifukwa cha khalidwe la mayi ake. Mwana ameneyu zina lake ndi Ngwenye, Ngwenye amachokera ku South Africa komweko ku Eastern Cape. Mwana ameneyu wazipha yekha chifukwa cha khalidwe la mayi ake ndipo umu ndi mmene zilili. Mayi ake dzina lake ndi Promiki, Promiki ndi mmayi amene anali ndi mwana mmodzi. Zosatira zake adakumana ndi mamuna, ndi mamuna uja chibwenzi chinayambika. china chilichonse chinali bwino. Akhala apanga chibwenzi ee, ndiye tsiku lina anamgwira mamuna wake uja apanganso chibwenzi ndi mtsikana wina. Zotsatira zake Promiki anathetsa chibwenzi. Udali mwezi watha. Atathetsa chibwenzi chonchija, mamuna uja sankafuna kuti chibwenzi chija chithe. Adayamba kumkakamira Promiki koma Promiki adamukana mamuna uja mpakana adapeza mamuna wina mu May. Atapeza mamuna wina china chilichonse chinali bwino. Koma mamuna uja Atamva kuti Promiki wapeza mamuna wina, adayamba kupanga post ma picture olaula amene ankamujambula Promiki mu nthawi imene ankapanga chibwenzi ndi Promiki. Nde anthu ambirimbiri adaona beans ya Promiki mmene imaonekera. Zosatira zake mwana wakenso adayamba kumva mphekesera kuti mayi ako ma picture awo ali pa internet izi ndi izi izi ndi izi koma mwana uja sizimamukhuza. Nde akapita ku school mwana uja Anthu ambiri amamuseka, amamunyoza, ee taona ma picture a mayi ako izi ndi izi koma mwana uja sizimamukhuza, samazilabadira nde wakhala he nde dzana mwana ujanso adapita ku sukulu mwachizolowezi nde ndi best friend wake ku sukuluko adayambana, best friend wakeyonso ndi chibwenzi chake, atayambana chonchija kunapezeka zoti best friend wake uja anamunena mwanayo, aa mayi ako ndi a hule, nkhani uli choncho. Zotsatira zake mwana uja sizinamvekere bwino. Anampatsa mbama nzake uja ndikumapita. Kenako anapita ku shopu kukagula mankhwala a makoswe. Atafika kunyumba mankhwala aja adamwa. Atamwa chonchija mayi ake samadziwa china chilichonse. Atabwera ku ntchito amangoti mwana wawo wagona. Tsiku limenelo linadutsa sanamuone mwana uja. Mawa lakenso anadabwa, ah mwana uja sakuoneka ali kuti? apite ku lumu kwake kudali kotseka nde mmayi uja amaona ngati kuti mwina mwana uja wapita kwa nzake ndipo sanamuuze iyeyo ataimbira foni nzake ananena kuti ah iyeyo kunoko kulibeko sanafike kuno nde nzake uja atayankhula chonchija adapitanso ku lumu yake kuja adapeza kuti nkotseka kenako adaitana anthu chonde tabwerani muzanditsegulire lumuyi nde anthu aja anabwera atatsegula lumu ija anapeza mwana uja waumiratu wamwaliratu Pambalipa pali kalata. Kalatayo imanena kuti, Amayi mwandichititsa manyazi kokwanira ndipo ndakhala ndikupirira, koma panopa ndaona kuti ah sindikwanitsa. Kuti bwino ndizipita. Tsalani bwino mwamtendere. Sindikudziwa chifukwa chimene ndikukhalira padziko lapansi pano chifukwa choti wina aliyense akungondinyoza chifukwa cha inu. Tsalani bwino tizaonana ndi zimene analemba. Zotsatira zake apolisi anabwera anatenga kalata ija kutenganso mtembo uja nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro makamaka azimayi komanso azibambo. ma guys ngati tili ndi mwana moyo wa mwana uja umakhala uli m'manja mwathu china chilichonse chimene tikupanga chimakhudzanso mwana uja nde ngati ukupanga chinthu cholakwika chimakhudzanso mwana uja nde ngati ukupanga chinthu chabwino chimakhudzanso mwana uja nde zomatumizirana ma picture olaula pa intanetizi pena pake si bwino chisanzo mwana ameneyo Moyo wake omwe udasanduka chitonzo chifukwa cha mayi ake, chifukwa cha mistake imene anapanga makolo ake. Akuluakulu, chonde ngati muli kholo kumayesesa kukhala ozilemekeza, kumayesesa kukhala ozimana ku zisankho zina zake, fukwa zisankho zina zake zingathe kuononga banja lanu, zisankho zina zake zingathe kuononga tsogolo la ana anu. Chisanzo chimenechi. Mwanayo wapita nthawi yake isanakwane chifukwa cha chitonzo chimene amalandira ndipo chitonzocho chimabwera chifukwa cha mayi ake. Akuluakulu, tengerani phunziro munkhani imeneyi. Ndi atsikana amene mmakonda kutumiza ma picture olaula pa internet lekani zimenezo. Komanso ma boys ife amene timakonda kutumiza ma picture olaula kwa atsikana chifukwa choti anthu ambirife tilibe ndrama zochotsera ma picture olaula amenewa pa internet ndipo chikaponyedwa pa internet chimakhala pamenepo mpakana kalekale, mpakana kalekale, chifukwa choti mulibe ndrama zochosera zimenezi pa intaneti.